yɛrɛ kalan baara n'a fɔ ma ko exercise exercise exercice yɛrɛ kalan ka ɲininkaliw di ɲininkali minnu bɛ an ka lesɔn tɛmɛnenw kan k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔla lesɔn ninnu faamuyala an ka o donc revision na an tun ye eh, yɛrɛ kalan baara dɔw di foli kan an ko sɔgɔmada fɛ foli tilegan fɛ wula fɛ ani su fɛ olu bɛ fɔ cogo di angilɛ la i n'a fɔ i k'a fɔ a ni sɔgɔma a ni tile a ni wula a ni su ani ka taa se foli minnu sirilen tɛ waati la n'o ye salut n ce ni yɛrɛ kalan baara ninnu hakili la a bɛ ka e dɛmɛ kosɛbɛ e ka se ka eh, kumaden ninnu ka u ta ka segin fo u ka to i kɔnɔ o senfɛ an tun ye kuma kura dɔ di a chaque fois an b'a kɛ ten tuma o tuma n'an bɛ yɛrɛ kalan baara kɛ an bɛ kuma kura dɔ di a kɔnɔ i ka taa ɲɛɲini kɛ o kan kalanden kana sigi dɔrɔn f'a ka ɲɛɲini dɔ kɛ an tun ye kuma kura min di o de ye ala ka su hɛrɛ ala ka dugu ɲuman n'o ye bonne nuit bonne nuit o bɛ fɔ angilɛ la cogo di comment dit-on en anglais bonne nuit ahan voilà i y'o min fɔ o yɛrɛ de don

su donc n'i b'a fɔ bonne nuit i b'a fɔ good night good night très bien ni mɔgɔ ko i ma good night e b'a jaabi cogo di ni mɔgɔ ko i ma good night e b'a jaabi cogo di très bien i jija i ka walanda natɔ suyi Video natɔ nin kɔfɛ i k'o jaabi ɲini i k'o suyi an bɛna o jaabi d'i ma o kɔnɔ ni mɔgɔ ko i ma good night good night friend good night sister good night brother i b'a jaabi cogo di

an bɛna yɛrɛ kalan baara kuma minnu d'i ma o bɛ taa se kumaden wolonfila ma kumaden wolonfila e tun y'u bɛɛ ka tɛmɛ koyi video fɔlɔ fo video sabanan kumaden ninnu bɛɛ b'o kɔnɔ e ka segin k'o video lajɛ bani an bɛna kumaden minnu d'i ma faransɛ la k'u kɔrɔ fɔ bamanankan na e ka taa u bayɛlɛma bamanankan angilɛ fana na exercise traduit en anglais translate into english ko kumaden minnu fɔtɔ filɛ ko yala ninnu bɛ fɔ angilɛ la cogo di i n'a fɔ n'i ko mɔgɔ ma comment allez-vous comment allez-vous i b'a dɔn nin kumaden saba bɛɛ kelen comment ça va comment vas-tu comment allez-vous ninnu bɛɛ kelen a kɔrɔ ye ko hɛrɛ tilenna wa hɛrɛ sira wa ɛn voilà i ka kɛnɛ wa i ka lahala bɛ cogo di a kɔrɔ y'o de o bɛ fɔ angilɛ la cogo di n'i b'a fɛ ka mɔgɔ ɲininka comment ça va comment allez-vous ɛn an ye kumaden saba di o la k'a fɔ ko i bɛ se k'o bɛɛ fɔ ka mɔgɔ ɲininka ka lahala la e ka segin video kɔrɔmaw ma tuma dɔ la a tɛna s'o ma yɛrɛ e bɛ se nin kumaden min na koyi ni mɔgɔ ko i ma comment allez-vous e b'a jaabi cogo di i b'a fɔ je vais bien n ka kɛnɛ je vais bien n ka kɛnɛ i fana dun et toi voilà et toi o ye ɲininkali filanan ye je vais bien et toi ɔhɔn n ka kɛnɛ e yɛrɛ fana dun o bɛ fɔ cogo di angilɛ la ɲininkali sabanan je vais bien aussi n fana ka kɛnɛ o cogo la baasi tɛ n na fana baasi tɛ n na fana je vais bien aussi o y'a faransɛ ye o bɛ fɔ cogo di angilɛ la kumaden ninnu bɛ ka d'i ma faransɛ la k'u kɔrɔ fɔ bamanankan na sisan e ka taa se k'u kɛ angilɛ la komi an bɛ ka angilɛ kalan de kɛ bamanankan na i b'o kalama déjà o tɛ voilà donc ɲininkali sabanan je vais bien aussi ɲininkali naaninan merci Merci i ni ce i ni ce min don ani foli i ni ce tɛ kelen dɛ ni mɔgɔ ye ɲumanya k'i ye ni mɔgɔ ye kuma duman f'i ye i b'a fɔ merci i ni ce mɔgɔ ye fɛn dɔ d'i ma merci donc o fana ye kuma kura ye an b'a fɛ ka mun dɔn video natɔ la an b'a jaabi d'i ma kɔnɔ merci i ni ce ani salut o tɛ kelen dɛ salut o ye hello an y'o ye ka tɛmɛ o tɛ nka merci o ye i ni ce ne ye fɛn dɔ d'i ma sisan a i b'a fɔ i ni ce i ni baraji n ye kuma duman dɔ f'i ɲɛna aa merci beaucoup i ni ce y'a ye o ni foli tɛ kelen ye ok donc comment on dit merci en anglais a ɲininkali duurunan comment tu t'appelles comment tu t'appelles e tɔgɔ ye di n'i b'a fɛ ka mɔgɔ ɲininka tɔgɔ la i b'a fɔ cogo di angilɛ la e tɔgɔ ye di ɛn o ye ɲininkali duurunan ye a wɔɔrɔnan o jaabi bɛ di je m'appelle par exemple ahmad je m'appelle ahmad ne tɔgɔ ye ahmad ɲininkali wɔɔrɔnan ye e tɔgɔ ye di ɲininkali duurunan e tɔgɔ ye di a wɔɔrɔnan ye a jaabi ye ne tɔgɔ ye ahmad je m'appelle ahmad O bɛ fɔ cogo di angilɛ la ɲininkali wolonfilanan a laban d'où viens-tu d'où viens-tu e bɛ bɔ min e bɛ bɔ min i bɛ se k'a fɔ ne bɛ bɔ mali la e bɛ bɔ min ne bɛ bɔ gana e bɛ bɔ min ne bɛ bɔ bamakɔ ainsi de suite i ma jaabi i tɛna bila k'a jaabi e ka se ka ɲininkali fɔ dɔrɔn d'où viens-tu

A faamuna voilà donc nin ye yɛrɛkalan baara video filanan ye yɛrɛkalan ba video sabanan bɛna na an ye ɲininkali minnu kɛ nin kɔnɔ an bɛna olu jaabi o kɔnɔ i n'a fɔ an ye ɲininkali tɛmɛnen video fɔlɔ yɛrɛkalan video fɔlɔ an ye ɲininkali min kɛ n'o ye bonne nuit an y'o jaabi yan bi e ka se k'a kan da bonne nuit kɔrɔ ye di bonne nuit bɛ fɔ angilɛ la cogo di voilà o de don good night good night okay